Ukpabi Asika ya His Excellency Chief Dr. Ukpabi Asika, former governor of the East Central States, nnukwute mmadụ bụ onye nọchitegoro anya anyị n'ọchịchị n'oge mbụ. Ọkwa na ime Iba Ajie a ka Ajie Asika na-esi akwado were eje Ọfala Ọnịcha oge ọbụla Ọfala Ọnịcha lulu. dịka onye bụ nna Ajie Ọnịcha o kesisie ekike ọbịbịa nupụta a na-edu ha n'azụ o wee chenye ihu n'ewe Igwe na ndị obodo ya nọ wee mee ọfala ka ọ na-eje ka ọ na-agba egwu ya na ndị so ya n'azụ wee na-eje ọfala Ọnịcha mgbe Ajie Ukpabi Asika nwụzịrị, nwa ya nwoke bụ Ogbuefi Ojinnaka Obi Asika weluzili Iba Ajie a wee melụ ebe ndị mmadụ na-abịa abịa enye nyocha achọpụtagasị ife ndị dị aṅaa ya na ife ndị eji aka wee lụgasị n'ijikwa wee kwanyela ya ugwu ma na-elote nnukwute mmadụ ọ bụ e nwegasịrị imilikiti ife ndị malụ mma ị ya afụ ma ọ wụrụ na ị banye n'ime Iba Ajie a ife dịka ife aka lụlụ imilikiti ife ndị ma ife ndị eji atụrụ ndụ ma ife ndị ya awụ ị na-ekili obi a na-asọ ya ụsọ ife dịka akwụkwọ ndị edewegejelu akwụkwọ ndị nọtegolo aka ị ya awụ ị na-agụ ị wee na-ama ndị anyị wụ na otu anyị ka anyị si wee bido ị ya afụgaje imilikiti ife nkili bụ ndị nọgọlụ ndị mgbe gboo nọgọlụnu ị ya afụ ebe a na-eli olili na ọṅụṅụ ị ya afụkwazi ebe a na-akụziri ụmụ anyị bụ ndị chọrọ inyere onwe ha aka na ndụ ndị chọrọ ime mmụta e nwekwazịrị ebe e mepụtara maka ịdị na-anọ na-agụ akwụkwọ ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche nke ndị oyibo na-akpọ library i luo ị nọkwasị anị emele ewe a ka ọ wụlụ ebe ya ekwe mmadụ ịnọ isi ajụọ ya oyi ị nọdụ i chefunata oke echiche ị chọrọ ịtụrụ ndụ ị chọrọ ka ụwa na-asọ ya ụsọ ị chọrọ ịnọkata ije chee echiche ọzọ bịa na Iba Ajie ka ị were anya kilie otu esi chọkwara ebe nke a mma tinyela ya ebe a na-edewe ife aka lụpụtalụ mekwa ka ọ wụlụ ewe a ya anọnwu wee gụọ akwụkwọ ma mụta ife edewekwala imilikiti ife ndị eji aka wee lụpụta n'ime Iba Ajie a n'ime Iba Ajie e nwere ewe a na-enwe nzukọ ebe mmadụ nwere ike ịnọpụ kpaa nkata ebe mmadụ nwere otu n'otu nwere ike ịnọpụ kwuo ife dịlụ wa Iba Ajie malụ mma edokwuela ya ka ị bịa ka ị malụ na ọ bụ ebe ndị na-eche echiche ọfụma ndị ma na ife dị mma dị mma ị gbagozie n'ụnọ enu ị bịa were anya ikilie otu esi chọọ ebe nke a mma ife a kwadoro ma ife edere n'ime a bụ ife ndị eji aka lụ ehika ị nezie ya n'enu ụnọ ikilie ife akpara akpa nezie n'okpu Ajie Ọnịcha kpuru oge ọ dị ndụ Ị bụ onye ịgụ akwụkwọ na-amasị? Ị bụ onye ọ na-asọ ya ụsọ ịdị na-ekili ebe e dokwuwara ọfụma? Ị bụ onye na-achọ ịdị na-afụ ife e ji aka wee lụpụta? Ebe ị kwesịrị ịbịanụ wụ na Iba Ajie. Iba Ajie dị n'etiti Ọnịcha. Ị kwụlụfụ n'agbata ABS junction ya wụ ebe alụzi Shoprite mbọsị tata jụọ mmadụ ese ka ọ tụọlụ ya aka ebe Iba Ajie dị ama m na imilikiti n'ime ụnụ amaghọ na enwere ebe malụ mmadụ otu a o bịa ka iwere anya gbara onwe gị krismas nezie ife ndị eselese na ahụ aja imilikiti ndị na-etibu egwu mbụ iwere anya ka ikilie otu esi dokwue kọla ya ya eme na ị bịagodu ị nwee ike ịkpọrọ ụmụ ị wee bịa ị nwee ike kpọrọ ndị enyi ị wee bịa ị nwee ike bịala onwe ị sọsọ ị ị na-ekili obi a na-asọ ya ụsọ imilikiti ndị esegeje na ahụ aja wụ ndị ọchịchị anyị gagoro aga ndị dere akwụkwọ mmadụ dịka Chinua Achebe wa ndị ọchịchị chịgasịrị n'obodo dị iche iche mmadụ dịka Nelson Mandela wa na imilikiti ndị ọzọ geje wụ ndị ị ya-afụ esegeje n'ahụ aja iji wee na-elote wa ma na-akwanyele wa ugwu nke a wụzi onye isi anyị bụ onye a na-ekwu maka ya wụ Ukpabi Asika Ajie Ọnịcha nke nwụgoro anwụ ya na nwunye ya oriakụ nwaanyị dị mma chief mrs Chinyere Asika nne dị mma n'obiọma nke a wụ iji na-elote wa Unu ama maka onyeisiala a na-akpọ Kofi Annan na-ene anya n'ahụ aja ka ụnụ fụọ ya otu a ka ọ dịzi maka onye nke anyị nwekwara n'obodo anyị a wụ Naijiria a na-akpọ Fela Kuti na-ene anya ka esegeje n'ahụ aja na imerime ife ndị ọzọ geje dị ka ndị na-eti egwu ee ị na-ekili ịdị ị fụ na isi ya ajụ ya oyi ị fụ na echiche ị enwe mgbanwe ị fụ na ife mkpakasị ahụ ama abatazi na ndụ ị ọ gịnị mere na onye bịa n'ebe a na obi ama asọ ya ụsọ onye si na ife dị mma na anya abụghọ nwanne onye si na ewere ife dị mma tụnye ya n'ọnụ o tufuo si na ọ dịghị ya mma ngwa nezie na ife e sere na ahụ aja a unu ama ife a na-akpọ nsibidi nsibidi a wụ ife esere ese wụlụkwa ife na-egosi asụsụ mmadụ ya na etu esi edepụta ife gbasara asụsụ mmadụ ọ bụ obodo a na-akpọ ekpe mana wa adịghazị kịta obodo dị otu a ewe ị ya achọpụta wa na mgbe gboo wụ agbata cross river ya na arọchukwu mana obodo dị otu a enwezi ewe ọ dị kịta Ọ bụ ndị ekpe a wụ wa nwe nsibidi wụ nke anyị na-afụ esere n'ahụ Iba Ajie ka anyị na-aga ị na-ene anya n'ahụ aja ị ya afụ ndị oke mmadụ ndị nwegasịrị ife wa megejelu esegejelu n'ahụ aja A- ka a na-ese ka a na-ada ya lụwa oche ebe mmadụ nwere ike wee gakata ị nọlụ anị nọlụgbudi anị isi ajụọ ya oyi nọlụ anị na-ele anya ee ezigbo echiche a na-abata gị n'isi ị nekwa anya ị fụ ka a kwụnyegojere okooko ya bụ ife na-enye ndo Ọ bụ ife ndị a bụ ife ahụ mmadụ chọrọ. Ndụ anyị dị n'ime ya ife a ahụ ife ọ ya wụ oge ọwụna mmadụ atọ na mgbakasị ahụ na-ebute ọbara mgbanye enu nchekasị ahụ ọya na ife ndị ọjọọ dịgasị dịgasị iche iche ị nọbili nọbili ị bịa gaghalịa ị jụọ ese egosi ya ewe ife dịgasị ọ kachasị ndị na-eme nchọpụta ndị chọrọ ịdị na-agụ akwụkwọ ya esiri ma na-eme nchọpụta otu anyị si wee nọdụ bụ ndị anyị wụ na imirikiti akụkọ dị iche iche akọgejere anyị iba ajie bụ nnọọ akụkọ nọlụlụ onwe ya ka ọ wụ ife ị ya amụta ma ị bịa iba ajie dị ka aja dị n'anị Ife nkiri ihe eme ya obi aṅụrị na Iba Ajie Asika. Ị ya akpọnwu ndị enyi gị bịa na Iba Ajie ị ya akpọnwu ndị ezinụlọ gị bịa. Ị bụ onye odee, ị bụ onye na-eme nnyocha, o nwere akwụkwọ ndị ị na-ede ị ga-achọ ka e nyere gị aka nyochapụta ihe maọbụ chọpụtara gị ihe, kpọtụrụ anyị ozugbo ozugbo. anyị ga-enyere gị aka ma fụ na ihe ihe ọbụna bụ ihe ị na-achọ ka ị wee dezuo akwụkwọ ndị a na anyị ga-enyere gị aka nyochapụta ha niile ị chọrọ ka enyere gị aka n'ihe gbasara nke ndị oyibo na-akpọ project dị nnọọ ka onye na-eme ihe a na-akpọ phd n'ọnụ oyibo kpọtụrụ anyị ozugbo ozugbo anyị ga-enyere gị aka ma chọpụtasịa imirimi ihe ndị zogasịrị ezo ga-enye aka ka akwụkwọ ahụ ị na-ede zuo oke o nwere ihe ị na-ede gbasara akụkọ Igbo ị na-eme nyocha ndị anyị bụ ị chọrọ ịmata otu akụkọ anyị si wee malite o nwere ihe ị chọrọ ka e nyere gị aka wee dee ma ọkwanụ kọọ gbasara omenanị Igbo ị chọrọ ịma imirikiti ihe ndị bụ ihe ndị Igbo na-emegasịbu ndị nke a naghịzi eme ugbu a kedu maka onye aghana nwanne ya Ị ma ihe ọ pụtara n'olu Igbo? Ị ga-achọ ka enyere gị aka dee ihe ga gbasara omenanị anyị bụ ndị Igbo? Kpọtụrụ anyị ozugbo ozugbo ihe ndị a bụ ihe ndị anyị na-enye aka were enyochapụta. Ị bịa n'Iba Ajie, a ga-ezukọ gị imirimi akwụkwọ ndị ị ga-esi na ha wee dezie ihe ndị ahụ ị chọrọ ka ị dee gbasara Igbo maọkwanụ ihe gbasara Igbo. Ọ bụkwanụ na ị chọrọ ka enyere gị aka kụziere gị otu ị ga-esi wee hazie akwụkwọ ndị ahụ ị na-edegasị otu ọ ga-esi wee sọọ ụsọ ma bụrụ ihe ụwa niile ga-achọ ịdị na-agụ kpọtụrụ anyị ozugbo ihe niile a bụ ihe ndị a ga-enyere gị aka wee hazichaa ha ncha niile mee ya ọ ghọọ ihe nkiri ma mekwasịa ya ọ bụrụ ihe a ga na-agba nje na-abịa na-ekiri maọbụ na-agụ maka ya ugboro ugboro ihe dị mma dị mma ka e mee ya ọfụma anyị bụ ndị pịchara aka wee wepụta onwe anyị ịfụ na anyị na-enyere imirikiti ndị mmadụ aka ịfụ na anyị sikwa otu a wee mee ka akụkọ anyị gharazi ịbụ ihe nke ga-efu efu maka gịnị anyị ma ndị anyị bụ omenanị igbo ejiji igbo ihe e ji mara igbo enweghịzi ihe ga-emenata ka ọ na-anọ ọzọ igbo kwenu igbo rienụ igbo machanụ ọganihu na udo na ịhụnanya ka anyị na-ayọ n'isi nwa afọ ọbụna bụ onye igbo otu aka ka anyị na-asịkwa na ihe dị mma kwesịrị ka a na-abịarute nso na-agba ya nkiri ugboro ugboro bịanụ nso ma kpọọ onye ọbụna nke ị ma kpọtụrụ ha ma kọwara ha ihe anyị na-ekwu maka ya gbasara iba ajie ebe ị ga-abịa isi ajụọ gị oyi ebe ị ga-abịa chee echiche nwee ntụrụndụ ma bie ndụ gị n'ụdị aṅụrị ga-adị n'ime ya ụmụ m ekene m unu afa m ka bụkwa chinelo saba mmiri malụ ugo ka a na-etu m tata anyị bịa na iba ajie iba ajie dị n'ime ọnịcha Ọnịcha Ado n'Idu ọ bụrụ na ị nụ Iba Ajie ị ga na-asị ọ gịnị bụ Iba Ajie Iba Ajie bụ onye bụ Ajie a na-ekwu okwu ya bụ former governor the first eastern governor the first eastern governor Enugu Anambra State back in the days ya bụ Ụkpabi Asika na ịbịa ka anyị bịara ife a ebe a na-akpọ iba ajie ebe a nọ kwuru okwu a enwere lot of ọlụ aka gasị ife ndị eji aka wee lụtasịa ife atụchasị ma osisi ndị atụchasị ma akwa ma nnukwute okpu bụ okpu eji malụ onye chiri echichi na ọnịcha nke ya nwere onwe ya n'aka ya kpuru ee eh? fa ncha dịgasị n'ime ụlọ enwere ebe a na-agụ akwụkwọ n'ime ụlọ nke oyibo na-akpọ library enwere um, art museum na ebe ị ga-afụgasị ụmụ ife ndị atụchatasị n'aka fa ncha dịkwa n'ime ebe a nwekwazịa ebe a na-eri ife olili ya ebe a na-akwọ ife olili na ọ bụ kitchen fa ncha dịkwa n'ime ebe a ịbịa ọ gị na-elizi otu o si sọ gị otu ego gị ị na-eli ị na-enjoy na-atọ gị enwekwazị ifu ebe ị ga-abịa jee ilegharịsị anya nwezie ebe a na-azụlite ụmụaka chọọ inyere onwe fa aka ya bụ ndị kọmputa ndị ICT chọọ ka fanyere onwe fa aka ịgbago n'elu efu ebe ọ dị nke a bụ elu isi ga-ajụ ya oyi maka na gịnị edozisia ya n'ọfụma ọ bụla ebe jụrụ oyi AC dị na-ekwu ya ntụ oyi ntụ oyi dị n'ime ebe ị ga-abịa ije arụ ajụ oyi oyi isi achịkọrọba ya enwezi ndị nkụzi azụrụ ọfụma makwazi ka esi akụzi ya ọ ịba ya fa ncha kpọnue ya anụ ewee kụzielu i wee mụta imirikiti ife ị ga-amụta n'ime ebe a erika ka m gwa nke bụ eziokwu ọ bụrụ na mmadụ ịzọbanye ụkwụ n'ime ebe a ị ga-afụ mkpa ọ dị na onye nwe ebe a mere ebe a ka ọ maa mma ebe onye ọbụla ga-agbakọ aka ọnụ wee fụ na anyị na-emaintainili ya mee ya ka ọ dị legacy nwee ike wee live on ee daalụ m sị na dị ka a na-egosi m ife ndị mara mma ewepụsị n'ebe a daalụ nụ